At a dèpere abarrare tancau pro una chida su tzilleri de s'Ifurcau, in su caminu betzu pro Macumele, unu locale ube prus de una borta in su tempus b'at àpiu fatos de sàmbene. Su provedimentu de suspèndere sa licèntzia l'at picau su questore de Nùgoro Paolo Fassari in cunforma a s'artìculu chentu de su testu ùnicu de sas lezes de pùblica securesa e est istau notificau eris dae su personale de sa divisione politzia amministrativa e sociale de sa questura. Sa norma, iscrivet sa Questura, previdit sa suspensione de sa licèntzia de sos esercìtzios pùblicos ube siant capitaos fatos graves o ube s'addòbian a fitianu pessones pregiudicadas o periculosas. Su provedimentu est istau detzisu a pustis de su chi est capitau su sechi de martu colau, cando b'at àpiu unu tentau omicìdiu contra su mere de su tzilleri Bachisio Spina, de setantun annos. In s'interi chi fit tancande su locale l'an isparau. Est istau sucursu deretu e che l'an picau a s'ispidale de Nùgoro pro lu curare. Sas indàgines las est mandande a dennantis s'iscuadra mòbile de Nùgoro. Ma su tzilleri de s'Ifurcau est mentovau peri pro s'omicìdiu de Paolo Manunta, s'oto de maju de su mille novichentos otantaduos, chi aiat fatu cumintzare sa disamistade chi at gutiperau pro prus de dec'annos sa bidda de Oniveri. S'ùndichi de aprile de su millenovichentosnovanta, imbetzes, unu bandiu armau e carotau aiat mortu a pistoletadas sos fradiles Salvatore e Gavino Brau de trintaduos e bintichimb'annos. Pro su centru-sinistra, chi dae un'annu e mesu est guidande sa Regione, est arribbau su tempus de averguare su chi est istau fatu finas a como e de cumprèndere comente parare fronte a sas porfias chi isetan sa Sardigna in sos tres annos e mesu imbenientes. Lunis in Seddori, convocaos dae su segretàriu regionale de su PD Renato Soru, s'an a reunire sos Istados Generales de sa coalitzione de centru-sinistra chi sustenet sa Giunta Pìgliaru. Unu esecutivu criticau prus de una borta dae sos matessi partios chi lu sustenent, pro unos cantos issèperos cunsideraos tropu tècnicos e pacu polìticos, chi non picant in cunsideru sas richiestas de sa sotziedade sarda sempes prus in pelea, chi non podet prus isetare chi sos assessores o sa Giunta ch'acabben su tirocìniu pro imparare a ghiare sa màchina amministrativa. Sos ùltimos sinzales polìticos, che a sas impoddas collias in sas amministrativas in Nùgoro e in Portu Turres, rechedene de apretare sa verìfica. Intre sas chistiones de discùtere cras, su rilànciu de s'atzione de guvernu, su rimpastu in Giunta pediu dae unos cantos partios, sa vertèntzia intradas chin s'Istadu, sos trasportos chin su monopòliu novu in sas tratas marìtimas, riformas, cultura, iscola, istrutzione, ambiente, energia, Istadu sociale. A s'addòbiu sun istados invitados fintzas sos parlamentares, sos sìndicos, sos amministradores. S'obietivu est cussu de fàghere andare a su matessi passu s'atzione de sa Giunta chin su chi pedin sos territòrios, lamentosos pro sa distàntzia manna de sa Regione. E si podet fàghere s'esèmpiu de su territòriu de Nùgoro chi est galu isetende chi sa Giunta adderetet sos isèperos polìticos finas a como pagos e males istados. Una faddina chi su centru-sinistra, a manera particulare su PD, at pacau in sas ùrtimas amministrativas, perdende una citade che a Nùgoro dae semper de sinistra. Sa Federalberghi at aprovau sa detzisione de s'Autoridade pro sa Concurrèntzia chi proibit a sas agentzias de viazu online che a Booking punto com de impònnere òbricos chi vìnculen sas istruturas ricetivas a ofèrrere in su situ unu nùmeru de istàntzias uguale o superiore rispetu a cussas ofertas in àteras agentzias online o a cussas riservadas a sas istruturas ricetivas matessi. Gràssias a una batalla de Federalberghi contra a custas pràticas de sas agentzias online, an a èssere meda sos profetos ca s'albergadore podet traballare pro definire cuntratos de bèndida direta chin su cliente, at nau in una nota Walter Mameli, presidente de sa Federalberghi Nùgoro Ozastra Confcommercio. Cheret nàrrere chi si si traballat bene chin sos clientes si podent risparmiare sas commissiones chi si pagan a Booking punto com e a àteras chi andant dae su decheoto a su bintichimbe pro chentu, Sa Federalberghi, pro ispìnghere sos clientes a cuntatare a manera direta sas istruturas alberghieras, at aprontadu una campagna in sos social, Fatti furbo. Custa est una faina de importu, non s'improvvisat, bi cherent cumpetèntzias ispecìficas e pro cussu dae a tonzu ant a cumintzare sos cursos de formatzione gratuitos pro sos albergadores e mescamente pro su personale pro imparare a traballare chin istrumentos de bèndida novos. Amus apertu sa campagna de iscritzione a sos cursos nostros, nat s'assòtziu, e sicomente sas richiestas sun medas amus a deper programmare àteros cursos, cheret nàrrere chi sos albergadores an picadu atu de su problema. In custos meses s'atzione de sa Giunta Pigliaru, a manera particulare de s'assessore a s'Agricoltura Elisabetta Falchi, est istada criticada dae sos assòtzios agrìculos in gherra pro unas cantas vertèntzias, s'ùrtima pertocat s'agiornamentu de sos terrinos agrìculos. Ma sa Corte de sos Contos dat su via lìbera a s'istrategia agrìcula de sa Regione Sardigna. Semus cuntentos de s'anàlisi fata dae sa Corte de sos Contos chi incorazat sos indiritzos de programatzione individuados dae s'assessoradu a s'Agricoltura pro sos programmas de isvilupu de su cumpartu, at nadu s'assessore a s'Agricoltura Elisabetta Falchi. Est unu resurtadu arribadu gràssias a su traballu fatu dae s'istrutura de s'assessoradu, dae sas agentzias e gràssias a su cunfrontu fitianu chin sos territòrios, sas impresas, sas rapresentàntzias de categoria e sos sindacados. Amus chèrfiu fravicare una visione istratègica de sa matèria, sichende una programatzione atenta e puntuale chi nos at a permìtere de ch'essire dae sas emergèntzias pro arribare a sa crèschida de sas filieras de etzellèntzia at sichiu Falchi. Unu percursu chi at a sichire chin su Programma de isvilupu rurale duamiza e batòrdighi-duamiza e binti a s'aprovatzione de Bruxelles. Amus a sichire a traballare, at concruiu s'assessora, pro fàghere a manera chi sas aziendas agrìculas, pro sas cales si ispendent resursas regionales importantes, mezoren e s'arribent a bandos chin proceduras prus lestras e de profetu. An a èssere chimbe duas in prus de s'annu passau sas partias chi su Nùgoro at a dèpere jocare contra sas àteras iscuadras sardas in s'istajone de Serie D chi at a cumintzare su binti de agustu. Totu sas sotziedades sardas, Arzachena, Budoni, Lanusei, Muravera, Nùgoro e Olbia eris ch'an acabau sas pràticas pro s'iscritzione. Mancat su Selàrgius, falau de categoria a s'acabu de su campionau, Ma si sunu annantos su Muravera chi at bintu su campionau de Ecellentzia e su Lanusei chi s'at balanzau sa Serie D arribande a sas finales de sa Coppa Italia. Podet dare però chi s'Olbia andet in Lega Pro e duncas bi diant àere possibilidades pro su Castiadas e su Plubium Tergu chi ant fatu dimanda pro che las piscare a sa Serie D. Torrande a su Nùgoro in custas oras est traballande pro tancare sas còmporas. A disponimentu de s'allenadore Marco Mariotti como b'est unu bellu grupu de zòvanos chi connoschet bene ca los at allenados in sas giovaniles de sa Ternana. Intro sa chida chi intrat at a chircare de tancare chin sas cunfirmas de Daniele Bianchi, Federico Boi, Alessandro Puxeddu e Roberto Cappai. Serbit però a su mancu un'àteru atacante forte, unu portieri chi pichet su postu de Deliperi e àteros zòvanos in gradu de traballare pro s'iscuadra. S'idea de su presidente Artedinu est cussa de ammaniare una formatzione zòvana, atzuda, forte fisicamente e tecnicamente, in gradu de gherrare pro sos primos postos in classìfica.